Igbo kwenu kwenu kwezuenu akpọlụwo ndị Igbo ụlọ akwụkwọ ụmụafọ ndị Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ ndị na-aga mba rifọ nri ụlọ ọma ihe dị ihe a onye ga-agwa m ihe dị na nke a kwanụ mana nke a na nke awụhụ ofu gere ihe dị iche na ya Onye ga-agwa m ihe dị iche nke a na- O rekasị anya. Nke a mebiri emebi. Anyị O sịrị, rekasị anya. Nke a mebiri emebi. okay, okay, ihe dị iche na ya. Ọkwa, a- a- ndị Igbo sịrị ụkwa ruo oge ya o mee gịnị? Ehe, o ruola oge ya adaa. O si n'elu daa. Ọkwa ma na na-aghọ ka ọ n'elu. ọ na-eji aka ya ada ihe a wụ ụkwa ụkwa na ihe na ị gaghị arị ya elu na asị ka ị ga ghọrọ ọkwa na-ahụ ya ụmụ ụdara ụdara enwere ike lee ụdara ebe a ihe a wụkwa ụdara ọkwa ụdara enwere ike rịa ya elu ga ghọrọ ya rie ube ihe a wụkwa ube enwere ike rịa ube elu ga ghọrọ ya but nke a wụ ụkwa anaghị arị ya elu ga ghọrọ ya ọ na-eji o ruhala oge ya ya eme gịnị Mhm. na ọ daa ọ ga- ọ ga-anọkwa n'ala ree nke a na-ere ere ọ na-erehị enweghị ihe a ga-eji ya eme ọ ga-ebu ụzọ ree o rezie mkpụrụ ya apụtasịa the main ụkwa will come out of it ọkwa ya wụ mkpụrụ ụkwa mkpụrụ ụkwa mkpụrụ ụkwa ee that is what they call bread fruit ihe oyibo na-akpọ ya gịnị ihe oyibo na-akpọ ya ọ gịnị bread fruit n'ebe a ka e si enweta ya otu ọ na o rere ewepụtachicha ya na ewepụtachicha ya i- i- ime ya otu a ime ya otu a gị pịpụtachicha ya ị pịpụtacha ya etinye ya na ekete na nkata tinye na nkata ị sacha ya mmiri sacha ya mmiri ya adị mma ya adị mmazi emezie ya sie ya m- em, eh, esichazie ya eme ya eme emezie ya ya wụrụ nri esie ya ya wụrụ nri ya na-eri ya and ụkwa wụ the sweetest food the sweetest ọ wụ ya ọ- ọ wụ my favorite nri ndị ọgaranya ọ wụhụ onye ọbụla na-eri ya Mm. ehe ọ wụhụ onye ọbụla na-eri ya ị gaa na mmemme ndị ọgaranya ka a na-enye ụkwa a n'ebe a yes and ụkwa ahụ gwa gwa m ihe ọ na-enye n'ahụ onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ Iron. Eh? Iron. o mere ke Ọ daala. onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ protein kụọrọnụ nwaka nwa aka kụọrọnụ ya aka kụọrọnụ ya aka ọ na-enye protein ọ na ndị ndị oyibo amaghị maka ụkwa ndị ọcha amahụ maka ụkwa ọ sọ ndị Igbo ka Chineke nyere ụkwa ha na-eri ka ahụ na-adị ha mma nke a na nke a na one week more na ya ya erekwa dịka aka na nke a nke erele nke a bu ụzọ ree nke a esote ya nke a na-erekwa

ọ sị na ya dịba mbụ igbo kwenu kwenu kwezuonu kwenu igbo kwenu igbo kwezuonu akụ unu wụ ndị igbo unu ọ wụkwa ndị igbo unu ọ wụ ndị ugwu unu ọ wụ ndị ofe mmanụ unu ọ wụ ndị kapanchan unu ọ wụ ndị panya ka unu wụ ezigbo ndị igbo ụmụafọ igbo ndị na-aga mba rifọ nri ụmụnne Peter Obi akwụghị ụmụnne Peter Obi akwụghị ụmụnne Nnamdi Kanu ehe m ga-abịa taa kụziere unu otu ihe kpụrụ ọkpụrụkpụ n'ala igbo eji mara ndị Igbo ị ga ebe ọzọ ị ga obodo ndị ọzọ ị ga-ahụ ya ihe a na-akpọ ya wụ ụkwa nri ahụ wụ nri ọgaranya nri nri nri na i rie ya ya edozie gị ahụ a na-ahụ ya kwa gbaa kwada ọ wụkwa mmọgwụ na otu esi eme ya mezie ya erie ya elee ihe- onye ga-agwa m ihe a na-akpọ ụkwa na n'obodo n'oyibo onye ga-agwa m ihe a na-akpọ ụkwa n'obodo n'oyibo ọ na-ama ihe a na-akpọ ụkwa ihe a na-akpọ ewu bread fruit asịmọ gịnị Bread fruit. asịmọ gịnị Bread fruit. asịmọ gịnị Bread fruit. ehe m agwa gị a- a- akwụ- mụ na anyị anyị na unu si anyị ebute ụkwa mgbachi anyị butere ụkwa ehe ụkwa ahụ ibute ya ya daa ndị Igbo na-asị ụkwa ruo oge ya o mee gịnị ụkwa ruo oge ya o mee gịnị ụkwa mịa n'elu like this ọ mịa n'elu onweghị ga-aga aghọ ya mmadụ a na-aghọ ya mmadụ na-aghọ ya aghọ ị na-arị elu ụkwa gaa ghọrọ ụkwa ọ ga-eru o ruhala mgbe ahụ ọ ga-ada ya daa ya daa e buru ya e buru ya i buru ya gị desi ya otu ebe i desi ya ya eree ree mkpụrụ ya ndị ahụ apụtachịa mkpụrụ ya ndị ahụ apụtachịa gị bịazie wepụtazie ya tinye ya na mmiri saa ya maa ya ihe a na-akpọ ya ịma ụkwa ịma ụkwa ị machazie ya ya adịzie mma gị bịa werezie chee ya a na-eche ya eche i sie ya n'ọkụ parboil ya gị chee ya eche ugbu a na ụkwa anyị ereele lee ya ebe a lee ụkwa a ụkwa ndị e tiri lee ya ihe a wụ ụkwa na o rerele o reele nke a wụ ụkwa akwa nke a na-awụkwa ụkwa akwa nke a wụ ụkwa akwa lee ya nke a wụ ụkwa nke a na-awụkwa ụkwa anyị ga-ama ụkwa ndị ama ka ị hụ otu e si ama ya akwa ụnụ chọrọ ka ị mara otu e si ama ya ngwa leenụ anya nke a anyị ka anyị ma nke a nke a ị sachịcha ya ị sachịcha ụkwa ị na-awụnye ya mmiri ofu onye ga-ewere bọket kutere mmiri ịsachi wetara m ihe ahụ ị sachịcha ya ee eh? ị hụna ị hụna otu ọ dị na ị hụna na ọ wọọla ụkwa akwa ụnụ ahụna ya ehe gị wụpụ ya awụpụ ya i tinyekwa ọzọ pụta n'ụzọ pụta ncho ehe i tinye ọzọ lee ya otu a i bute ya akwa ị hụrụ ya akwa ụnụ hụrụ ya ehe otu a ka ị ga-esi na-agbasisi ya ụkwa anyị hụrụ ebe a na otu a na-agbasisi ya akwa ị hụrụ otu o si agbasisi ụkwa ọ dịkwaghị easy o ịprocess ya o ọ dịkwaghị easy ime ya mana ọ na-adị ụtọ oriri akwa ị ma na o ji dị ọnụ n'ahịa ya wụ nri ndị Igbo onye ga-agwa m ihe ụkwa na-enye n'ahụ kụọrọnụ nwa aka nwa aka ụkwa is proteinous ọ na-enye protein ka ihe protein wụ n'ahụ mmadụ body building food body building food kụọrọnụ ya aka ụmụ akwụkwọ ehe otu a ka e si amịchachi ya m mechachịcha ya otu a mkpụrụ ya ndị ahụ apụtachi akwa ị hụrụ ya akwa ụnụ hụrụ ya na-elenu m anya biko maka na m mechaala onye ọbụla ga-eme ofu ofu onye ọbụla ga-eme onye na-emete ya apịa m ya ụtalị i mete ya nye gị nye gị otu puku naira gịnị wụ otu puku naira kụọrọnụ nwa aka nwa aka ee ọzọkwa akwa ụnụ hụrụ ọzọ akwa ụnụ hụrụ ọzọ mhm. akwa ụnụ hụrụ ọzọ mhm. otu a ka ị ga-esi na-amịchashi ya na-amịpụsị ya mkpụrụ ụkwa ahụ nọcha ebe a nke a wụzi isi ya nke a wụ isi ụkwa isi ụkwa ihe a na-awụ manure akwa unu ma ihe bụ manure gịnị ka eji ya eme o a na-eji ya etinye na ihe akụrụ akụ itinye na ihe akụrụ akụ ọ na-eme ya ya ahụ ya na-eme pokopoko ya na-eme ọfụma ya na-eme nri ọ ya wụ manure ihe a na-awụ ezigbote manure ndị a na ị ga-aga gị were edesa n'ukwu ihe ndị ị kụrụ akụ ma ọ n'ukwu unere ma ọ n'ukwu osisi ma ọ n'ukwu ihe ọbụla ị kụrụ ma ọ ube itinye ya ree mmiri maa ya ya wụ ezigbote manure ọ ka manure a na-akpọ NPK mma manure a na-akpọ NPK nitrogen phosphorus potassium nitrogen phosphorus potassium ọ ka ya mma O- ọ ka ya mma maka nke ahụ chemical mana nke a wụ natural manure ehe akwa unu ahụna ụkwa anyị Ee, akwa unu ahụna ya ee. otu a ka ị ga na-esi na-agbari ya na-agbari ya ụkwa ahụ ụkwa a na otu a ka esiri ya ọya- me- em, maa ya o na-elekwanụ anya so that unu ga-amụta unu mụta echi unu eme nke unu akwa ya mhm. unu akụzikwere ụmụ unu ụmụ unu bịakwa ha kụziere ụmụ ha akwa anyị ka ndị ọcha anyị ka ndị ọcha mara ihe mana ndị ọcha bịaziri ụmụ ndị oyibo anyị abịazi hapụga our own culture hapụpụga omenala ndị be anyị bịa na-esokọ nke ndị ọcha mana nke ndị ọcha otu ya ị yọcha ụkwa na ee ị yọcha ụkwa mmiri ya wụ mmiri ya ka a na-akpọ mmiri ya ka a na-akpọ liquid manure i were mmiri ụkwa a ị yọpụtara n'ụkwa wụọ ya n'ukwu ose ị ga-ahụ ose gị ga-eme ị wụọ ya n'ukwu ji akpụ ji akpụ gị ga-eru ị wụọ ya n'ukwu mango mango gị ga na-amị ị wụọ ya n'ukwu guava guava gị ga na-amị ọ ya ka a na-akpọ liquid what liquid manure ị yọcha ya enidere m mmiri o onye ga-enye m mmiri a na-ejikwa ụkwụ ayọ kwa ụkwa itinye ụkwụ otu a na-ayọ ya mana nke a nke a ebughị ibu anyị ga-eji aka yọọ ya akwa ị hụrụ ya mm. ị hụrụ otu m si na-eme ya ya na-apụ mhm. mana nke a Hmm. mana ị ga-eri ya eweta gị iri eri ya ya atọ gị ụtọ mana ị chọghị otu esi eme ya mmiri nke adịla mmiri nke adịla ahịa akwa ị hụrụ mmiri a na hmm. mmiri a wụ ihe a na-akpọ liquid

liquid manure anyị meta ọzọ anyị awụ ọgụ kee mmiri kee Igbo kwenu Igbo kwezenu akwa unu bụ ndị Igbo na ọkwa ezigbo ndị Igbo ụmụnne Peter Obi ndị jere mba rifọ nri ụmụ nwoke Igbo ji eme ọnụ ee akwa unu chetara ụkwa anyị mgbe ahụ anyị mara ụkwa akwa egosiri m unu otu esi ama ụkwa gosi unu otu esi ama ya akwa ịhụrụ e, maa ya ya dị mma kwe akwa anyị sitere n'ime ọhịa bute ya n'ukwu ụkwa buru ya lọta ya ere akwa ya ere anyị ewepụtasịa ya na ekete nkata were e, maa ya ya dị mma ehe anyị bịa bịa gosi unu nke a wụ continuation after amachiri ụkwa gịnị ka a ga-eji ya eme ebuga ya na injin n'igwe na-akwọ ya igwe ahụ ọ igwe ahụ ka e bugara ya akwọ ya kwọpụsịa ajịrịja ya na mkpụrụ ụkwa mkpụrụ ụkwa apụ iche ajịrịja ya apụ iche akwa ya ee mgbe anyị wụ ụmụazị ihe anyị na-eji eme ya wụ bottle ihe anyị ji eme ya wụ kalama otu a ka anyị na-eshi ebe ebe e were ụkwa edesa ya otu a a na-eme ya otu a na-eme ya otu a ya na-apụsị aga na-eme ya otu a ya na-apụsị na-eme ya otu a ya na-apụsị ya na-eme ya otu a mana ugbu a anyị anaghị emezi ya otu a ekele dịrị Chukwu na enweziri ihe enweziri igwe eji eme ya ya dị mfe mgbe ahụ ka ụkwa ime ụkwa na-ara ahụ maka anyị ga-ebugide megide ya otu a megide ya otu a site n'ụtụtụ ruo n'abalị megide ya megide echegide ihe a na-akpọ iche ụkwa a na-eche ya na-eche ya na-eche ụkwa na-eche ụkwa na-eche ụkwa mana ugbu a na adịghị eche ụkwa ibugide ebugide injin injin akwọ kwodo enweta injin isi kwọọ ya na ugbu a ihe ọzọ anyị ga-emezi anyị bịa họchachịa mkpụrụ ụkwa họchịcha mkpụrụ ụkwa na ajịrịja ụkwa ị họpụchaa mkpụrụ ụkwa ewere họchịcha ajịrịja ụkwa akwa ịhụrụ ya ehe onye ọbụla ga-etinye aka na onye ga-eri- onye ga-eso m eri ụkwa kee ndị ga-eri ya weli aka elu kee ndị ga-eri ụkwa weli aka elu mhm ngwa ehe ndị ga-eri ụkwa unu ga-etinye aka na ahọchịcha ya ahọchịcha ya eshie ya a ga-eshi ya eshi eshie ya onye ọbụla eri akwa ya ọwụ ya ka ọwụ ya ahii ahii ahii ehe ngwa onye ọbụla ga-etinye aka na onye ọbụla ga-etinye aka ka ahọchịchịa ya ịhọchịchịa ya then Igbo zuonu Igbo kwezuonu ee maka ọnọwu ndị Igbo ehe anyị abịala na kpọmkwem n'ikpeazụ ihe ụkwa anyị abụghị na iyere ire ọ ghọọla nri oriri ụkwa anyị tawara ahụhụ kemgbe site mgbe a butere ya n'ime ọhịa maa ya machaa ya chie ya na injin chichaa ya na injin igwe bịakwa shie ya mgbe o ghere eghe akwa ị hụna ihe a na-akpọ ụkwa akwa ụnụ na-eri ya na-atọ ụnụ ụtọ akwa ụnụ na-eri ya na-atọ ụnụ ụtọ na-awụ ihe a na-akpọ delicacy na oyibo na-awụ sọsọ ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ụkwa ndị oyibo enweghị ya o nwee ndị nwere ya ma ndị ofe mmanụ ma ndị ugwu na ọ sọ ndị Igbo nwere nri a and nri a ka kacha nri niile a na-eri eri ọ the richest food so far the richest food in protein in carbohydrates in vitamins in fats and oil every class dị na nri a na-eri nri ụkwa a anyị mere ya eji anyị gosi unu dị nri ụkwa na ọ dị ụtọ akwa ọ dị ụtọ akwa ọ na-atọ ụnụ ụtọ echi ọzọ unu ga-eji aka unu gaa bute ya n'ime ọhịa maa ya kwọọ ya mm, maa ya chie ya na injin ma shie ya akwa unu ga-eme ya ahii ahii